Múinteoir Molly agus an lá spóirt. Féach an Múinteoir Molly ansin agus corn mór ina lámh aici. Ó féach! Coinín beag? N'fheadar cad a tharla ar an lá spóirt seo. Féach. Múinteoir Molly agus an lá spóirt le Heather Henning. Maisithe ag Paula Martyr agus ba é Cló Mhaigh Eo a d'fhoilsigh. Bhí an lá spóirt tagtha ar deireadh. Málaí móra do rás na málaí, arsa Múinteoir Molly. Uibheacha do rás na n-uibheacha agus na spúnóga. Téad don líne dheiridh. Cad eile a chaithfidh mé a ghlacadh liom? Duais don bhréag éadach is fearr. Féach uirthi agus í lán, mála mór ar gualainn amháin, rolla rud éigin faoin lámh eile, féach, feadóg, is tá sí ag bosca mór liathróidí a ghlacadh amach freisin. Féach na páistí ag teacht isteach. Féach! Buachaill nó cailín gléasta mar mhadra. Bhí na páistí gléasta ina gcultacha. Bhí cuma an-difriúil ar gach duine acu. Bhí sé go hiontach iad a fheiceáil, an fear grinn, an chailleach, an tsióg, an fear spáis agus an ollphéist chairdiúil. Féach orthu agus iad go léir gléasta chomh difriúil! Is tusa an buaiteoir, an Drumadóir Beag! arsa Múinteoir Molly. Chuaigh an Drumadóir Beag chun tosaigh agus lean na páistí eile é. Búm! Búm! Búm! a bhuail Jamal. Tháinig siad chomh fada leis an bpáirc mhór, rang i ndiaidh ranga de réir sraithe. Chogair an chailleach na focail dhraíochta. Bhí an tsióg ag léimneach. Bhí an ollphéist ag damhsa. Bhí an fear spáis ag tarraingt a chuid cos agus bhí an fear grinn ag preabarnach. Phreab sé. Féach ar an líne mór agus na páistí go léir ón scoil agus múinteoir eile. Féach! amach nó agus sin an drumadóir amach chun tosaigh dul boom boom boom nach bhfuil? Amach as a chulaith gheal, amach as na bhuataisí móra, amach as a hata aisteach. Rith go gasta! arsa Liam. Léim go hard! arsa Múinteoir Molly. Féach air seo! Léim Múinteoir Molly thar an gcrann scuaibe. Féach uirthi. Agus b'iníon cailleach. Tháinig scairt amach ón gcallaire. Bhí na rásaí i ndiaidh tosnú. Gach duine eile ar an líne! a ghlaoigh Máistir Seán. Abhus anseo! arsa Múinteoir Cáit. Sa treo seo, a scairt Máistir Ciarán. Féach orthu, agus iad go léir réidh le rith, agus na múinteoirí á eagrú. Ansin tháinig an léim ard. Féach, siad tar éis léim chomh hard sin nach bhfeictear ach a cosa. An léim fhada, féach, sí tar éis dó teacht chomh fada sin agus tarraingt na téide, féach orthu ag tarraingt chomh cruaidh sin, och! Bhí rás téadléimní, féach í ag rith ansin, rás na mbaraí rotha, féach orthu, agus rás na málaí ann, féach. Ansin sa mhála, is ag preabarnach. Bhí na páistí ag déanamh tolláin agus bhí cluiche liathróide ann freisin. Féach an tollán istigh ansin agus an liathróid go hiontach! D'oscail Saoirse bosca balún. D'éalaigh siad suas san aer. Féach orthu leanúint suas. Ó, nach deas an deas atá orthu. Ach. Cad a chonaic Múinteoir Molly? Ó, tá sí ag breathnú buartha. N'fheadar cad a bhfaca sí. Tá sí ag breathnú an-bhuartha, nach bhfuil? Léim, léim, léim! Bhí Dónall, coinín beag na scoile ag preabarnach leis ar an gcosán. Níor thug Máistir Seán faoi deara é. D'ardaigh sé an bhratach. Rás na n-uibheacha agus na spúnóg, a ghlaoigh sé. A haon. A dó. A tr. Stad! a scairt Múinteoir Molly. Féach air, is an bhó sa bhealach. A leithéid de challán! Faigh greim ar Dhónall! a ghlaoigh Máistir Seán. Rith páistí chun tosaigh. Rith páistí ar gcúl. Trup! Trap! Trop! Thit na huibheacha ó na spúnóga. Shleamhnaigh siad ar an bhféar. D'eitil siad tríd an aer. Bheadh ceann amháin tar éis titim ar an bhféar agus na cinn eile fós san aer. Agus Dónall ag rith. Agus bhuail ubh bheag amháin múinteoir Molly Shil praiseach bhog bhuí síos lena haghaidh. Féach an saghas go bhfuil sí ag dul isteach ina gruaig agus sin síos ar a haghaidh mar sin. Ó, seafóid! arsa Múinteoir Molly. Rinneadh botún mór. Ní raibh an ubh sin cruabhrúite ar chor ar bith. Féach agus í á glanadh féin ansin. Ach féach, ó, tá Dónall aici anois. Tháinig scairt eile amach ón gcallaire. A bhuaiteoirí, tagaigí chuig bord na nduaiseanna le bhur dtoil! Sheas na múinteoirí agus na tuismitheoirí thart. Thug Múinteoir Molly agus Dónall na duaiseanna amach. Jamal? Róisín Ní Shé, Liam Ó Broin. Féach, Múinteoir Molly, ag tabhairt corn deas dó. Na duaiseanna go léir eile, féach, féach ansin ar an mbord. Burp! Shín duine éigin ceamara ina dtreo. Ní raibh Dónall sásta go mbeadh a ghrianghraf tógtha. Léim sé go hard amach as lámh Molly, as lámh Mhúinteoir Mholly agus díreach anuas ar bhord na nduaiseanna. Probe! Tháinig sé anuas ansin agus ní raibh sé críochnaithe mar féach do bhris, bhuel níor bhris ach do thit an bord as a chéile. Síos le Máistir Seán ar a ghlúine. Bhailigh Múinteoir Cáit agus Máistir Ciarán na duaiseanna Bhí cuma an-ghreannmhar orthu. Féach orthu agus iad ag bailiú gach rud. Ó! Féach an bhóín Dé ar shrón an mhúinteora ansin! Agus na páistí go léir agus iad ag gáire. A Dhónaill! arsa Múinteoir Molly. Seo bláth beag duitse as an léim is iontaí a bhí againn inniu. Seo, an bláth beag. Céad áit! B'in lá spóirt Múinteoir Molly, súil agam gur thaitin sé libh agus tá muid ag tnúth le sibh a fheiceáil go luath don chéad leabhar eile. Slán agaibh!